Ankolo ake a Chimwemwe pamodzi ndi akazi awo adaitanitsa ana onse m'nyumbamo kuphatikizapo ndi Chimwemwe amene. Apa n'kuti kutatsala wani wiki yokha kuti sukulu zitsegulire. Ana onse atafika adayamba kuyankhula adali ankolo. Ndakuitanani inu nonse chifukwa sukulu zatsala pang'ono kutsegulira. Tiuziranetu zochita. nyumba yonse idakhala chete pofuna kumvetsera zomwe afuna makolo awo kuwauza iwe chimwemwe iweyo siupita nawo ku sukulu imene ana athu m'nyumba muno amapita iwe si mwana wathu ayi olo utakhala kuti wachita bwino sungatikumbukire choncho tikupititsa ku sukulu ya boma pamene enawa adzipita sukulu zolipira uku kunali kulankhula kwa akazi awo a ankolo ake achimwemwe mopanda chisoni komanso uku akusekerera ankolo ake achimwemwe adagwedeza mutu kusonyeza kuti akuvomereza zomwe akazi awo ayankhula chete m'nyumba muja adabukanso patapita mphindi pang'ono Chimwemwe adayankhula. Inetu makolo ndikuthokoza chifukwa cha mwayi wa sukulu. Ambuye azikudalitsani. Ndikalimbikira sukulu sindizikapanga chibwana. Izi zidawadabwitsa ankolo ake a Chimwemwe ndi akazi awo popeza amaganiza kuti Chimwemwe mwina alira kapena adandaula, koma ayi ndithu. Mkati mwa Chimwemwe mudali chisangalalo. Sadaone vuto lina lililonse, popeza kwa iyeyo sukulu inali sukulu. Amangofuna aphunzire nawo. Amadziwa ndithu ndipo amavomereza mkati mwa mtima mwake kuti iyeyo ndi wosungidwa, sikuti ndi mwana wa m'nyumbamo ndithu. Popeza adaona kuti chikhalidwe cha m'nyumbamo chidali chosiyana ndithu. Ena amakondedwa kwambiri pamene iye amatengedwa ngati wantchito. ndiye chifukwa cha ichi sanali ndi chiyembekezo chachikulu kwambiri kuti mwina azimupanga ngati mwana wa mnyumbamo ayi ndipo kwa iye kupita ku sukulu ya boma panalibe vuto bola ku sukuluko adzipita tsiku lotsegulira sukulu litafika chimwemwe anali atapatsidwa yunifolomu ya nyuwani ndipo izi sanayembekezere zidabweretsa chimwemwe mu mtima mwake bagi yomwe adapatsidwa chimwemwe idali yong'ambika koma imanyamula ndithu makope ndipo sadaone vuto chimwemwe kwa iye zonse zinali boo mmawa wa tsikuli ana a mnyumbamo adatengedwa pa galimoto kukasiyidwa ku sukulu komanso makontena a zakudya pamene chimwemwe adangopatsidwa mapu a sukulu imene amulembetsera komanso sadamupatse kontena ya chakudya china chilichonse chimwemwe ataona izi adangosekerera ndi kudziyankhula pansi pa mtima wake tsiku lina moyo wanga udzasintha sukulu zitayamba chimwemwe amalimbikira nthawi zonse ngakhale kuti amakhala ndi ntchito yochuluka pakhomo kutsuka mbale kuthandiza kuphika kuthirira maluwa kukolopa angakhale kuchapa zovala za abale ake amayesetsa ndithu kuti madzulo aliwonse awerenge. Ndipo nthawi zonse amagwiritsa ntchito kendulo. Ikatha, amawapempha ankolo ake, amene amamugulira ina koma atamunyoza. Chodabwitsa kwambiri n'chakuti ntchito zonsezi Chimwemwe amazigwira pakhomopo mosawiringula. Amazigwira mosangalala ndipo amayankhula bwinobwino azibale ake. Patapita zaka zingapo, idafika nthawi imene Chimwemwe amayenera kulemba mayeso a Form 4. Ndipo kaya ndi mwayi kaya ndi tsoka, ana a m'nyumbamo awiri amalembanso mayeso omwewo. Zotsatira za mayeso zitatuluka, kudapezeka kuti ana a ankolo ake a Chimwemwe onse adalephera mayeso. Wina adapeza 40 points ndipo winayo adapeza 42 points. Izi zidakwiyitsa makolo m'nyumbamo ndipo adamufunsa Chimwemwe ngati wakhonza mayeso ake koma pansi pa mtima amaganizira kuti Chimwemwe walakwa kwambiri kuposa ana awo. Koma zoonadi Mulungu si jemusi. Chimwemwe adakhoza kopambana ndipo adayika sukulu yake pa mapu popeza adali atakhoza 6 points. Izi zidakwiyitsa makolo m'nyumbamo ndipo adayamba kuyankhula mosakhala bwino. Zidawonjezera mkwiyo ndi chitonzo chimene anali nacho pa Chimwemwe. Chomwe chidawonjezera kwambiri mkwiyo kwa makolowa nchakuti anthu ozungulira muderali adayamba kuwaseka. taonani taonani mwana wozunzidwa uja ndiye wakhoza mayeso awo amene analipo nawo alakwa akatero anthu kuwaseka ndipo samathanso akazi awo a ankolo ake achimwemwe kupita ku msika momasuka popeza mu njira yonse anthu amakhalira kulozerana uthenga wokuti chimwemwe wakhoza 6 points udafika kumudzi ngakhale kuti udafika mochedwa ndipo anthu am'mudziwu adasangalala koopsa. Agogo a Chimwemwe amene amakhalira kudandaula miyendo adavina ngati munthu amene samadandaula nkomwe za miyendo yake. Zotsatira za sukulu ya ukachenjede zitatuluka, kudapezeka kuti Chimwemwe adatengedwa ku sukulu ya zaudotolo. Izi zidadzetsa chimwemwe pa nkhope ya Chimwemwe. Adali wokondwa kwabasi ndipo adavina. Apa nkuti anthu a m'nyumbamo, ankolo ake, akazi awo ndi ana onse, adali okwiya. sadamusangalalire Chimwemwe ndipo zidaoneka ngati ali pakati pa mikango. Ali mkatikati movina Chimwemwe ankolo ake adabwera pafupi naye ndipo adati, Iwe Chimwemwe, sukulu akusankhirayo ndi yodula, sitingakwanitse kukulipirira. Siwe mwana wanga weniweni, ndimakhala ndikukuuza mobwerezabwereza kuti sungandikumbukire, olo ana anga sungawagwire mkono. ndiye uone kuti upanga bwanji kuti upitirize sukulu imeneyi apo ayi ingovomerezani mubwerere kumudzi mwaphunzira basi mawu awa adamubaya chimwemwe koma sadaonetsere adangochokapo ndi kupita ku chipinda kwake kukagona popeza kuti anali atatha kale kudya chakudya chamadzulo usiku wonse chimwemwe adakhalira kulira amakanika kugona, amaliona tsogolo lake likusokonekera, asakukhalaso dotolo chifukwa chokanika kupeza fees ya ku sukulu ya ukachenjede. Ndipo adapemphera mosweka mtima, Ambuye, mukandikwezatu ine sindidzaiwala kumene mwandichotsa. Mawu awa Chimwemwe amawayankhula mosweka koma ndi chikhulupiriro ndi chiyembekezo pa Mulungu wake. ndipangeni follow kuti part 3 ya nkhaniyi isakuphonyeni bye